ka bɛɛ waleɲuman dɔn o tɛmɛnen an b'a ɲini jabaru masa fɛ a ka bɛɛ haminanko dogolen ani bangenen a k'o nɔgɔya mahamadu kanu kosɔn sallallahu alaihi wasallam o tɛmɛnen hali bi an b'a ɲini ala fɛ a ka mali kolo suma a ka bɛn don a kɔnɔ ka sabali don a kɔnɔ ka muɲu don a kɔnɔ a k'o kɛ mahamadu kanu kosɔn sallallahu alaihi wasallam o tɛmɛnen ka bɔ yen an famana ka video kɛ k'a sababu kɛ darula caman ani baara caman ye donc euh, weleliw cayala kojugu o de y'a to k'an ka video dɔ kɛ n'ala sɔnna ma bi an bɛna video kɛ k'a boli eh, idrisa ka laturu kan n'ala sɔnna ma euh, donc euh, yan'an ka video kɛ kalandenw ye sababu ɲuman kɛ n'o ye ka gurupu sigi mɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ fɛ ka kalan k'u to yɔrɔ jan fɛ ka sɔrɔ u ma bɔ o pilasi la donc gurupu sigila bɛɛ ye kalan kama donc kalan fasugu bɛɛ b'a kɔnɔ n'o ye dɔnni kalan ye ka taa se a tiɲɛ tiɲɛw ma donc pour que dɔnni ɲininaw bɛ se ka lafiya minnu b'a kɛ olu fana bɛ se ka lafiya donc alihamudulila o tɛmɛnen ka bɔ yen an b'an kanubaga bɛɛ fo an lajɛbaga bɛɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen n'u kɛlen don k'an kanu kalandenw bɛɛ an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn donc an bɛna tɛmɛ n'an ka bi thème ye n'o ye seli ɲɛkɔrɔla ye an b'a ɲini ala fɛ ala ka seli musakaw bɛɛ nɔgɔya bɛɛ ye ala k'o kɛ mamadu kanu kosɔn sallallahu alaihi wasallam donc bi an bɛna babu sigi mun kan o de ye eh, la géomancie d'idris signe de la chance o dun ye jumɛn ye donc nabila idrisa laturuden mun dil'a ma tiɲɛ yɛrɛ hakika kɔnɔna na donc euh, n'o y'a gɛrɛsɛgɛ so ye donc laturuden yɛrɛ filɛ mais n b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ k'i hakili to a la fɛn o fɛn bɛ diɲɛ na n'i bɛn'a kɛ i k'i hakili to alahu la alahu filɛ nin donc fɛn min dɔnna na n'o ka di ala ye kosɛbɛ kosɛbɛ o de ye la ilaha illallah muhammadu rasulillah sallallahu alaihi wasallam ko mɔgɔ k'u hakili to o la kosɛbɛ n'i ma ɲinɛ o kɔ a ka ca ala fɛ i ka laɲini a bɛ sabati diɲɛ na ani lahara donc alihamudulila donc n'a ye laturuden ta k'a lajɛ filɛ nin laturuden min jigila idrisa kan donc n'o ye laturuden ye n'o ye gɛrɛsɛgɛ so ye ɔ mais mun de nana kɛ sitanɛ de nana dɔ tigɛ ka bɔ a la sitanɛ ye yɔrɔ min tigɛ ka bɔ a la a filɛ sitanɛ ye yan yɔrɔ de tigɛ ka bɔ a la donc n'o ye a nɔrɔ so ye donc an delila k'a fɔ yan de ye nɔrɔ so ye sitanɛ y'o tigɛ ka bɔ a la pour k'i kana lahara dɔn i ka to diɲɛ kɔnɔ yan i ka to ale bolo i ka don jahanama na lahara donc o de la a ye nin tigɛ ka bɔ a la donc n'i ye nin tigɛ ka bɔ a la an bɛna jumɛn ye an bɛna adama de ye a ye baara kɛ ni nin dɔrɔn de ye diɲɛ gɛrɛsɛgɛ o de sigilen don tile wolonwula kan donc a bɛna tile wolonwula kɔnɔ donc a filɛ nin ye donc nin de ye adama ye k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ nin adama min filɛ nin ye ale de bɔla nin na donc nin de y'a a dafalen ye donc nin ye nɔrɔ so ye donc nin ye tasuma so ye donc nin ye fiɲɛ so ye donc nin ye ji so ye nin ye bɔgɔ so ye an delila k'a yira bɛɛ la donc n'i y'a ta k'a lajɛ wawu de tun bɛ jigin nabila idirisa ka alayhi salam a ka laturu a kalanni na ɔ an minnu bɛ yan est-ce que wawu bɛ jigin an na o danfara de b'an ni ɲɔgɔn cɛ a ka laturu jɔlen don a tɛ yɛlɛma i mana kɛ ka ko minnu kɛ a b'olu kɛ donc n'i y'a ta k'a lajɛ i bɛna ye k'a fɔ nin laturuden n'i bɛ fɛ k'a dɔn ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la gɛrɛsɛgɛ de ye jɔnni ta ye i bɛna jumɛn dɔn ala y'a fɔ nabila idirisa ye alayhi salam gɛrɛsɛgɛ ye mɔgɔ min ta ye n'i bɛ fɛ k'a dɔn e ka sitanɛ ta ye e k'o bila e k'a dafalen ta i k'u bɔ ɲɔgɔn na bani i bɛna a dɔn donc alihamudulila n'an y'o bɔ ɲɔgɔn na an ka nin fila datugu an bɛna mun ye sanfɛ kelen kelen fila fila an bɛna alahu de sɔrɔ yan n'o ye ala futanɛ ye donc ko gɛrɛsɛgɛ o gɛrɛsɛgɛ bɛ diɲɛ na ani lahara k'a bɛ alahu de tɛgɛ kɔnɔ mɔgɔ t'o dɔn ala y'o fɔ idirisa alayhi salam a k'a ka jamakulu waaju ni o ye donc lahara gɛrɛsɛgɛ fara diɲɛ gɛrɛsɛgɛ kan o de bɛ alahu bolo o de la ala futana dira ɔ n'i nana sanfɛla n'i nan'o datugu i bɛna adama de sɔrɔ donc sitanɛw ta n'o ye diɲɛ gɛrɛsɛgɛ tile wolonwula kɔnɔ donc n'an ye nin ta k'a lajɛ an b'a ye k'a fɔ n'i ye nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan kelen fila saba naani duuru wɔɔrɔ wolonwula seegin donc ala ko gɛrɛsɛgɛ o gɛrɛsɛgɛ bɛ yen a ko nabila idirisa ma diɲɛ gɛrɛsɛgɛ o fara lahara gɛrɛsɛgɛ kan k'o gɛrɛsɛgɛ o bɛɛ bɛ bɔ so minnu kɔnɔ k'o de ye so seegin ye o so de ye alijinɛ so seegin ye donc alijinɛ so seegin i ye gɛrɛsɛgɛ o gɛrɛsɛgɛ sɔrɔ o bɛɛ de bɛ bɔ olu kɔnɔ diɲɛ fara lahara kan donc n'i ye nin ta n'an ko alijinɛ so seegin i tɛn'o ye diɲɛ na i bɛn'o ye lahara de donc lahara de bɛ kiraw nabi ɲuman olu ka ko kɔnɔ mais sitanɛ ka ko kɔnɔ non non non i bɛ diɲɛ dɔrɔn de sɔrɔ a kɔnɔ donc nin problème de bɛ ka mɔgɔ caman sɛgɛn maa o maa bɛ yen i bɛ kalan hakika kɔnɔ i bɛ fɛ ka kalan tiɲɛ yɛrɛ la ka na ni dalu ye an an an an kɛlen don k'i kɔnɔ kalan na baasi foyi foyi t'a la donc a filɛ nin ye nin kun ye walawalali fitinin ye k'a di jama ma ni maa o maa bɛ gɛrɛsɛgɛ de kɔ n'i ye nin de ta laturu kɔnɔna na a tiɲɛ hakika la i bɛ gɛrɛsɛgɛ sɔrɔ n'o ye ala ka nɛɛma ani ɛɛ diɲɛ kɔnɔ ani lahara donc o tɛmɛnen komi seli surunyana mɔgɔ caman ye weleli kɛ an bɛna fayida fitinin di a kan gɛrɛsɛgɛ ko la a bɛna ye k'a fɔ tan don n'i ye gɛrɛsɛgɛ ta k'a lajɛ ala ko ko kuran de don kuran ye jumɛn énergie énergie de don ɔ n'i ye a ta k'a lajɛ o énergie danfɛn o danfɛn bɛ yen ni a tɔgɔ ko danfɛn ala ye gɛrɛsɛgɛ fɛn dɔ la ala ye gɛrɛsɛgɛ énergie dɔ la donc n'an y'a ta k'a lajɛ diɲɛ kɔnɔ koba fɛn fɛn bɛ yen fɛnba fɛn fɛn bɛ yan lahara i b'a sɔrɔ k'olu don donc an ka fayida bɛna boli o kan énergie de ye gɛrɛsɛgɛ ye gɛrɛsɛgɛ de bɛ don fɛngɛw la misali la ni ala bɛna adamaden gɛrɛsɛgɛ diɲɛ na a bɛ ni don i la n'o ye énergie ye donc ni moto dilanna fɛn min b'a kɔnɔna na ka moto boli o ye énergie de ye n'i y'a ye courant bɛ mɛnɛ énergie ni telefɔni bɛ taa énergie énergie min bɛ yen dɛ donc bamanankan na mɔgɔw ko sababu sababu in de ye énergie ye donc n'an y'a ta k'a lajɛ n'o tɛ fɛn min na garisigɛ tɛ sɔrɔ donc alihamudulilayi rabbil alamin n'an y'a ta k'a lajɛ nin fayida fitinin an b'o di seli koro kosɔn mɔgɔ min bɛ fɛ k'u ka seli musaka sɔrɔ mɔgɔ minnu dɛsɛlen don olu de ko don minnu dɛsɛlen tɛ olu ko tɛ dɛ minnu ka seli musaka t'u bolo a kɛra fini ye a kɛra saga a kɛra fɛn o fɛn ou bien ko gɛlɛn dɔ de cunnen e kan bana bɛ dɔ la ou bien ɛɛ denkunli dɔ de selen ma se tɛ ye ka ko in kɛ ou bien banni dɔ de kɛra se tɛ ye k'a kɛ nin fayida in ye aw de ta ye mɔgɔ minnu bɛ gɛlɛya kɔnɔna na n'a ye nin kɛ ala bɛ na ni sababu ye a bɛ nafolo sɔrɔ a bɛ gɛrɛsɛgɛ sɔrɔ ka a ko masina kɛ donc o de la an y'a sɛbɛn ko pour avoir la chance voilà i bɛna mun kɛ i bɛ sɛfan den seegin de ɲini sɛfan den seegin bon ni ko ko sɛfan sɛfan min bɛ yen ni eh, a tɛ tɔɔrɔ an kan t'o ma an kan bɛ sɛfan ma sɛfan min bɛ tɔɔrɔ énergie de b'o kɔnɔ parce que a bɛ tɔɔrɔ ni de b'a kɔnɔ n'o ye énergie o de bɛ tɔɔrɔ gindo de y'o ye donc i b'o den seegin ta n'i y'o den seegin ta i bɛna nin ta ni adama ye n'o ye nabila idirisa ka dama ye i b'a ci sɛfan den kelen kelen sɛfan den kelen kelen sɛfan den kelen kelen fo k'a seegin bɛɛ ci i bɛna a seegin bila i kɔrɔ i b'a fɔ ala ni e de bɛ nɛɛma di mɔgɔ ma alahu ni gɛrɛsɛgɛ de b'i bolo ne gɛrɛsɛgɛ nafolo la a kɛ nabila idirisa kanu kosɔn sɔli lɔ sɔli a kɛ mahamadu kanu kosɔn sɔli lɔ sɔli i ka ne sɔn diɲɛ nɛɛma lahara nɛɛma na ne bɛna nin ko masina in kɛ a ta ka bɔ ne da la donc sɛfan ninnu i b'u balabala n'i y'u balabala i b'a den seegin bɛɛ dun i b'a dun dɔɔni dɔɔni dɔɔni dɔɔni fo ka taa den seegin ban o den seegin tɛ ban ala b'i sɔn gɛrɛsɛgɛ la n'a tiɲɛ n'i bolo o y'i yɛrɛ jogo ye donc siga t'o la donc nabila idirisa alayhi salam ala y'a fɔ a ye k'a gɛrɛsɛgɛw de b'ale bolo a ye n wele n b'aw jaabi a y'o fɔ bɛɛ de ye n'a ye kuranɛ ta k'a lajɛ a ye wele n b'i jaabi donc i mana a wele fɛn o fɛn na o ye gɛrɛsɛgɛmafɛn de ye wa a bɛn'i jaabi donc nin fayida in nin ye o de ye laturu mun jigila idirisa kan alayhi salam ni ɲininkali bɛ maa o maa bolo k'a ma faamuya donc nimoro afiselen don i bɛ se ka ɲininkali kɛ an bɛ bi ta bila ka da k'a da dabolo kan n'o ye waati kurun ye an b'aw bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn an b'a fɔ salamu alaykum wa rahmatulahi wa taala wa barakatu